Bhuel, Dia dhaoibh cén scéal é agus fáilte go dtí eipeasóid uimhir a seacht. Tá sé scaitheamh anois ó rinne mé eipeasóid den bpodchraoladh ach tá mé sásta a bheith ar ais, seo an deireadh sin, ádh maith mé ar an Tá babaí beag agam agus bíonn sé deacair sort am saor a fháil le rudaí a dhéanamh ach em is maith liom a bheith ag déanamh podchraoladh agus bhí sé i gceist agam, i gcónaí i gceist agam coinneáil orm leis agus em sea le cúnamh Dé anois beidh mé in ann eh episode uimhir a hocht, naoi agus deich agus tá súil agam b'fhéidir, b'fhéidir go mbeidh míle episode déanta agam, ní bheadh a fhios agat fós. Ach em ar aon chaoi tá súil muid ag coinneáil go maith agus em, Sea, tharla roinnt rudaí is dóigh ón t-am deireanach a bhí muid, bhí mé ag caint libh. Bhí Stoirm Éowyn ann, tá sin thart ar, níl 'fhios a'm, mí ó shoin anois. Bhí sé sin scanrúil ceart, deireanas Muire. Is cuimhin liom, ba i dhá mhíle is a ceathair déag, bhí mé ag tráth liom féin agus bhí stoirm uafásach, uafásach dona ann. Ní féidir liom cuimhniú an t-ainm a bhí ar an stoirm ach bhí sé an-dona go deo. Más cuimhin libh, is é an stoirm chéanna i gConamara, Bóthar na Trá, Salthill, sin i gContae an Chláir freisin. Lahinch is na háiteachaí sin uilig tháinig an fharraige aníos ag na doirse sna tithe a bhí gar don fharraige ansin. Agus an teorainn ina saor, bhí boulders móra millteacha ar nós caite ar nós clocha beaga bídeacha ag an fharraige aníos ar an mbóthar. Bhí claíochaí leagtha, aon bhuaile, aon pháirc, aon gharraí, aon bhuaile a bhí gar don fharraige, aice an fharraige, trín bhfarraige agus bhí siad leagtha, bhí ormsa is m'athair, cuid de na claíochaí a thógáil an t-am sin. Bhí sé sin an-dona go deo, is cuimhin liom féin san oíche, bhí sé, níl 'fhios a'm, bhí sé nós jet engine, tá 'fhios agat ceann de na heitleáin móra millteacha sin, jet engine mór a bheith díreach taobh amuigh den doras, bhí an oiread torann ann. Ach bhí Stoirm Éowyn, sort, an rud céanna ach níos measa. Is cuimhin liom, bhí, leis an mbóthar, cheap mé sort, bhí mé cinnte, bhuel bhí faitíos orm, go mbeadh fuinneog nó dhó briste agus, nó go mbeadh an díon, go mbeadh an-damáiste déanta don díon sort. Sort ón trí a chlog ar maidin is dóigh go dtí, B'fhéidir cúig leathuair tar éis a cúig bhí sé an-, an-dona go deo. Agus fiú amháin ina dhiaidh sin, tá a fhios a'd, thart ar a sé a chlog ar aghaidh, bhí sé fós uafásach dona. Ach an cúpla uair a chloig sin, an, an, ón trí go dtí an cúig, deir muid, bhí sé an, bhí, bhí an-aimhreas go deo ormsa. Ach buíochas le Dia, bhí. Bhí chuile rud ceart go leor, ní raibh aon damáiste mór déanta, ní raibh aon díon ní raibh an díon ar aon chaoi, díon séidte, cúpla leac ceart go leor ach tá sé sin ceart go leor is nuair a chuimhníonns tú cé chomh dona is a bhí an stoirm cé chomh láidir is a bhí an ghaoth bhí mé buíoch nach raibh séidte ach cúpla leac agus nár briseadh, nár séideadh isteach aon fhuinneog freisin. agus nar, tá a fhios a'd, tá a fhios a'd, bhí, bhí duine amháin mara bhfuil mé ag goil amú i nDún na nGall ab ea, go ndéana Dia grásta air, tá mé ag ceapadh gur thit crann ag teacht abhaile as an obair nó rud eicínt. Ach nuair a chuimhníonns tú cé chomh dona is a bhí an stoirm, bhí an t-ádh orainn nár maraíodh níos mó daoine nó mar sea bhí an t-ádh orainn ansin. Ach freisin Rud eile, tá mise ag ceapadh, cúis eile, is dóigh, gur shábháil muid, nó gur shábháil go leor daoine ná gur tháinig an stoirm san oíche. Tá mise ag ceapadh dá mbeadh an stoirm ann níos luaithe lár an lae, dá mbuailfeadh an stoirm lár an lae, bheadh amadáin amuigh. ag iarraidh bheith ag breathnú ar na lonnaí, ar na tonnta, ar na toinn mhóra aon áit gar don fharraige, nó bheadh daoine ag iarraidh bheith taobh amuigh, sórt pleidhcíocht, agus tá mise ag ceapadh go mbeadh níos mó daoine, maraithe, crann tite orthu, nó ní bheadh a fhios a'd, fuadach eicínt a bhuailfeadh sa gcloigeann iad, nó rud eicínt, ní bheadh a fhios a'd, sin é atá mise ag ceapadh ar aon chaoi, sin, sin buntáiste amháin gur tháinig an stoirm, gur bhuail an stoirm san oíche sa dorchadas, ach eh. agus mar a dúirt mé, bhí, maraíodh duine amháin ach bhí an t-ádh orainn go mba díreach duine amháin mar d'fhéadfadh sé a bheith i bhfad níos measa. Is cuimhin liom stoirm Ophelia mara bhfuil mé ag goil amú, maraíodh, tá mé ag ceapadh go raibh ceathrar nó cúigear duine, b'fhéidir, maraithe an t-am sin, croinnte, because, tá, tá, tá crann an-chontúirteach nuair a bhíonn stoirm mar sin ann agus.

nuair a chuireanns tú i gcomparáid le go leor áiteachaí i Maigh Eo agus i gConamara agus áiteachaí eile, tá mé ag ceapadh go raibh siad deich nó haon déag lá nó b'fhéidir áiteachaí áirid níos faide aríst, mar a bheadh coicís roimh a tháinig an cumhacht ar ais acu. Mar sea, bhí muid fíor-bhuíoch faoi sin nach raibh sé ach trí lá. Ní raibh gá againn an bia uilig a chaitheamh amach as an freezer, sheas sé, dá mbeadh sé lá, lá amháin eile, bheadh orainn, is dóigh, an bia uilig a chaitheamh amach. Ach strac sé, strac sé an lá sin, lá, dá mbeadh sé lá eile. Agus, sea, mar sin, d'oibrigh sé amach maith go leor, an teorainn soir, mar a dúirt mé, d'fhéadfadh sé a bheith i bhfad, i bhfad níos measa. Bhí mé i nGaillimh nó ar an mórthír ansin, le os cionn seachtain agus chuaigh muid Go Maigh Eo, mar gheall bhí m'iníon, sí bliain d'aois agus bhí cóisir ansin againn i teach tuismitheoirí mo bhean, Rebecca, agus, á, bhí sé an-deas go deo, bhí na gaolta uilig ann agus, Bhuel muid, bhí chuile dhuine an-sásta agus bhí go leor, leor, leor bronntanais ann agus dhéan deirfiúr Rebecca, dhéan sí cáca an-deas agus d'ith mé cúpla sliseog dhe sin, bhí sé an-bhlasta agus em bhí an-lá ann, bhí sé iontach deas agus bhí chuile dhuine sásta. Agus Eileanóir, Eileanóirín, m'iníon bheag, bhí sí an-sásta freisin, ach eh, níl 'fhios a'm, tá, bhí, fuair sí go leor bronntanais deasa, rud, em, ach tá mé ag ceapadh go raibh sí níos mó, baint sí níos, níos mó sásamh as buidéal, deoch, buidéal uisce folamh agus le cloichín beag caite isteach ann is an claibín air, baint sí níos mó sásamh as sin, sé mo bharúil. Ach ar aon chaoi, em, lá deas. Agus eh, chaith muid cúpla lá ansin i Maigh Eo agus em, Bhí sé go deas. Bhí an aimsir maith go leor freisin mar sin. Bhí muid ann amach ar siúlóid is mar sin. Bhí Sonny, tháinig, thug Sonny cuairt orainn freisin. Tháinig Sonny le mo chuid tuismitheoirí agus, ó, bhí Sonny fáil go leor leor aird. Ní hí Eleanor an ceann a bhí fáil go leor aird ach Sonny freisin sna gaolta uilig. Mar sin, bhí Sonny agus Eleanoirín an-sásta go deo. As sin chuaigh muid go Gaillimh, ansin d'fhan muid cúpla oíche i Maigh Eo, ansin chuaigh muid go Gaillimh agus is maith liomsa Gaillimh, is maith liom cuairt ar an Ghaillimh, b'fhéidir ar feadh, níl 'fhios a'm, dó nó trí go laethanta, b'fhéidir dhá oíche nó trí oíche, as sin, thar éis sin aithním sort, deich aithním. go bhfuil mé i nGaillimh rófhada, sort, tá, tá sé in am dhul abhaile, tá sort, aithním sort, tá rudaí le déanamh baile, sort, tá sé go deas, sort, sos beag nó laethanta saoire beag ar Ghaillimh, dhul isteach ag na cafénna agus dhul, em, isteach ag, tá sort, na siopaí móra agus, ah, teach, tá sort, spaisteoireacht ar Gaillimh agus rudaí, tá sort, tá sé go deas. Ach, tar éis dó nó trí go laethanta, aithním sort, tuirseach is bréan dhe, sort, b'fhéidir, em, Ní, ní maith liom nuair tá go leor, leor, leor, leor daoine, sin rud a thaitneas liom anseo ar Inis Oírr, tá 'fhios a'd, fiú sa samhradh nuair a bhíonn an t-oileán pacáilte is bíonn, teagann na mílte turasóirí le haghaidh an lae. Daytrippers mar a déarfá. An-mhinic tá 'fhios a'd na, mar leath, níl ann ach oileáinín beag, mar seo, má tá tú ag caint ar dhá mhíle nó trí mhíle daoine teacht anoir as Dúlainn, tá 'fhios a'd iontach an méid daoine é sin ach sé an rud faoi, tá 'fhios a'd b'fhéidir thart ar a ceathair nó cúig a chlog, beidh siad sin uilig bailithe leob. Beidh siad uilig imithe soir go Dúlainn ansin aríst, mar a bhíonn sos, mar a sórt ó, b'fhéidir, thart ar a leathuair tar éis a deich ar maidin, haon déag ar maidin, go dtí thart ar leathuair tar éis a ceathair nó ceathrú don cúig, bíonn an t-oileán priaclach, cruógach, bíonn go leor daoine thart. Ach ansin, tar éis sin, nó i ndiaidh a cúig, tá sé, bíonn siad imithe, imithe le gaoith. Bíonn sé. bíonn an sos ansin ach i nGaillimh ní bhíonn aon sos, bíonn go leor leor na mílte daoine i gcónaí ag siúl thart, tá 'fhios a'd má tá tú Sráid na Siopaí nó Sráid na Céibhe nó pé bí cén áit, nó isteach ag an Eyre Square Shopping Centre, an ionad siopadóireachta, bíonn sé pacáilte le daoine istigh. Agus freisin, mar gheall go raibh an briseadh lár téarma ann freisin, bhí go leor leor leor déagóirí ann agus bíonn Níl 'fhios a'm céard tá ann ach déagóirí nuair atá siad le chéile bíonn siad, cuireann siad an-olc orm, tá 'fhios a'd, bíonn siad an-ardghlórach agus sórt sa mbealach is go leor, ní thuigeann siad, nó b'fhéidir go dtuigeann, níl 'fhios a'm, ach níl 'fhios a'm an dtuigeann nó nach dtuigeann, ach bíonn siad sa mbealach go minic, tá 'fhios a'd, má tá tú ag siúl ar an gcosán, Teacht anuas, ní bhogfaidh siad, ní bhogfaidh siad. Nuair atá siad san ionad siopadóireachta, tá 'fhios a'd, tógann siad suas an oiread spáis, mar, go minic bíonn grúpaí, déagóirí b'fhéidir amach seisear nó seachtar nó níos mó go minic, agus bíonn siad chomh glórach agus, tá sé á mholadh nó agus tiocfaidh síoch fós féin, cuireann siad sórt cantal orm, b'fhéidir go bhfuil mé ag éirí sórt sean, níl 'fhios a'm ach cuireann siad sórt cantal orm ach ara tá siad ceart go leor ach díreach. Nuair atá an oiread acu ann i mullach a chéile, sórt. Chuir siad cantal, ó chuir siad cantal ar dhuine ar bith, b'fhéidir, ní déarfadh mé féin go cloisim, cha cloisfidh go leor daoine agus ar do scoil ar briseadh lár téarma. Ar aon chaoi, ní hé an rud is measa. Ach, um, sea, tá café deas ansin i nGaillimh, Sráid Dominic, ansin.

Agus, ach níl a fhios a'm, níl a fhios a'm, déarfainn, is maith liom a blas an bainne coirce, oat latte, is aoibhinn liom é sin. Agus is é an rud faoi Plámás freisin, chomh maith le bheith ag déanamh caife an-deas, tá Gaeilge ag an bhfoireann a bhíonns ag obair ansin, mar sea, agus freisin, má labhrann tú Gaeilge leob, Tugann siad lascaine dhuit, níl a fhios a'm an 20% nó b'fhéidir 15%, níl mé cinnte go díreach cén méid, ach bhuel, 'sí Rebecca a cheannaigh an caife, mo bhean, mar sea, caithfidh mé fiafraí dhi. Ach tá mé ag ceapadh 20% lascaine, má labhrann tú Gaeilge leob, agus bhuel, Chaoi atá rudaí faoi láthair, tá, tá a fhios a'd, cúil, cúnamh chuile phínn, mar sea, má tá tú in ann sórt buntáiste a fháil, bhuel, tá sé chomh maith é a úsáid agus, ehm, má tá Gaeilge a'd, eh, leithscéal maith í a úsáid agus, eh, gheobhaidh tú caife an-deas an-bhlasta, níos saoire dhuit féin má labhrann tú Gaeilge leob. Eh, sin é Plámás i nGaillimh. Agus, ehm, céard eile a dhéanfadh mé i nGaillimh, ehm. Rud a thaitníonns liomsa a bheith i nGaillimh freisin ná is maith liom siopadóireacht. Anois, siopadóireacht, ní go héadaí, ní go héadaí nó aon rud mar sin. Is maith liom ceannacht bia. Mar gheall, ag baile anseo, tá, tá siopa maith ann agus, em, tá éagsúlacht maith stuif ann is rudaí go, go oileáinín beag. Ach tá, tá roinnt rudaí, mar gur, gur vegan mé féin, em, tá a fhios a'd. Mar a dúirt mé, tá a fhios a'd, díolann siad tofu agus Vegan Magnum agus roinnt rudaí eile anseo sa siopa, tá mé a rá. Nuair a théanns tú i nGaillimh, tá i bhfad i bhfad níos mó roghanna ann, go vegan go háirid, mar sin, go leor seacláid, tá fiacail milis a'msa, mar sin, is maith liom a dhul go Aldi, gabh mo leithscéal, Lidl. agus ó bíonn, tá éagsúlacht maith rudaí go vegan ansin, go leor seacláid agus rudaí eile mar sin tá a fhios a'd nach féidir a fháil ag baile. Mar sea, is maith liom é sin a dhéanamh, mar sea, ceannaím, ceannaím tá a fhios a'd bítear, bítear i gcónaí ag ag ag ag an gcuntar ag déanamh iontas an méid tofu nó méid, seacláid a cheannaíonns mé sórt bíonn siad oh ach ehm is é an rud faoi tá a fhios a'd ní bhímse i nGaillimh ach b'fhéidir eh b'fhéidir uair chuile dhá mhí nó mar sin agus nuair a bhíonns mé i nGaillimh b'fhéidir go hiondúil ní bheinn i nGaillimh ach le b'fhéidir dhá nó trí nó mar sin mar sea ehm ceannaím sórt méid seacláidí ionas Tá a fhios agat, b'fhéidir, cheithre nó chúig seachtainí, tá a fhios agat, tá fiacail milis a'm ach, ní fhéadfainn an méid sin a ithe lá amháin. Agus, mar seo, is maith liom é sin a dhéanamh. Ach, seachas sin, mar, mar atá ráite cheana féin, dó nó trí de laethanta agus beidh sé, beidh sé i ngar bhean a'm bail le tinn. Ach, sea, le, bhí mé i gcónaí sórt ag déanamh botúin, dearmad, Lidl nó Aldi. Tá mé ag ceapadh Lidl a cheannaíonns mise. Bím ann níos minicí. Níl, sea, Lidl, sea. Níl an oiread sin taithí agam ar Aldi, corruair fánach nó ins mar sin. Ach Lidl, tá mé ag ceapadh go, bhuel, mar gur vegan mé bíonn níos, go hiondúil bíonn roghannaí níos fearr acu i Lidl. Tá cuma an t-earrach anois ar an áit. Tá fad ag teacht ar an tráthnóna, áfach, nach deas sin iontach. Is maith liom é sin. Mar a dúirt mé cheana, ceann de na podcasts eile, episodes eile, is maith liomsa an geimhreadh, is maith liom an t-earrach, is maith liom an samhradh, an fhómhar, is maith liom chuile shéasúr, ach Tá a fhios agat, ní bheinn ag iarraidh, ní bheinn ag iarraidh samhradh an bhliain ar fad, ní bheinn ag iarraidh geimhreadh an bhliain ar fad. Sea, anois, tá muid, ag déanamh ar, tá a fhios agat, deireadh mí Feabhra agus tá, tá cuma an t-earrach agus tá fad ag teacht ar an tráthnóna, tá, tá síneadh ag teacht ar an tráthnóna agus mar, mar a déarfadh Raiftearaí. Ach. Tá sé sin iontach, mar gheall cuireann sé sórt chuile dhuine, eh, in iúmar níos fearr, is dóigh agus feiceann tú na héanachaí ag déanamh nead agus, eh, ag ceiliúr, em, tá a fhios agat, cuireann sé sórt chuile dhuine in iúmar maith agus, em, fonn ort bheith amuigh agus ag déanamh rudaí, tá a fhios agat sa ngarraí agus ag caint ar an ngarraí, em, le cúnamh Dé anois beidh mé in ann garraí deas a chur síos, garraí a chur, ba mhaith liom, anuraidh níor chuir mé ach b'fhéidir iomaire amháin go hiondúil, bhuel mar gheall ar an mbabaí bhí sé deacair rudaí a dhéanamh, tá a fhios agat, ní raibh an oiread sin am a'm le haon rud a dhéanamh i ndáiríre, muid ag tabhairt aire dhon mbabaí an t-am ar fad, mé fhéin agus mo bhean, an chéad cúpla mí sin ar aon chaoi. Ach tá mé ag súil go mór leis sin. Bhí mé in ann málaí feamainne a líonadh agus a bhailiú agus chuir m'athair, chuir m'athair, is dóigh, cúig nó sé iomaire ar aon chaoi, chuir sé fataí agus cál agus cabáiste agus oinniúin. Chuir mé fhéin deoch, you know, mar a dúirt mé, chas mé i bhfabhar just, you know, iomaire amháin, ach eh, de cáil, ach i mbliana ba mhaith liom fataí, em, agus níos mó cáil, is aoibhinn liom cáil, tá sé chomh folláin, sé ceann, ceann de na bianna is, b'fhéidir an bia is folláine a d'fhéadfaí a ithe, tá lán le vitimíní agus chuile shórt muis. Mar sin, ba mhaith liom cúpla, ar a laghad cúpla, iomaire, b'fhéidir péire nó trí cinn de cáil amháin. Mar deirtear, mar a deiridís, tá cáil ar an gcáil. Bheadh thar cinn, bheadh folláin. Agus tá mé ag súil go mór dhul siar áit an chuain ansin agus feamainn, málaí a líonadh le feamainn, ara tá go minic. Bhuel, faoi láthair, aisteach go leor, tá, tá, tá, tá farraigí móra ann, farraige thiar anois ann agus mar sin, ba cheart go mbeadh, b'fhéidir, amárach anois, gabhfaidh mé siar agus, gabhfaidh mé siar le Sonny agus tabharfaidh muid voyage siar, tabharfaidh muid geábh siar is feicfidh muid bhfuil, bhfuil oiread de feamainn ann. Chuile sheans go bhfuil, chuile sheans go bhfuil, go minic nuair a bhíonns ar farraigí móra mar sin ann bíonn, Agus beidh mé ag líonadh liom. Tá sé an rud faoi, tá an an, d'fhéadfá chúig nó sé mhála a líonadh ansin agus iad a fhágáil ann, d'fhéadfá iad a fhágáil ann le cúpla lá. As ansin, dul siar sa gcarr nó tá wheelbarrow a'msa freisin is go minic ní bhacfaidh mé leis an gcarr, cuirfidh mé b'fhéidir dhá nó trí mhála sa wheelbarrow. agus is aclaíocht mhaith atá ann, agus, ach níl an oiread sin, níl i bhfad le dhul, ní bheinn ach b'fhéidir deich nóiméad ag brú na málaí, ach mar sin féin is aclaíocht mhaith, dheas fholláin. Ní theastaíonn gym ar bith má tá tú ag cur garraí, ach tá buntáistí bheith amuigh faoin aer, aer úr, in áit bheith i gym agus tá a fhios agat, bheith taobh istigh agus fáil isteach. Boladh allais daoine eile sa tsaothar sa tá sé i bhfad níos deise is níos folláine a bheith amuigh faoin aer, aer úr, go háirid teann ina saoire mar tá caighdeán aeir an-úr anseo, níl mórán carranna agus truailliú anseo. Agus mar sin, tá mé ag súil go mór leis sin lá ar bith anois, feamainn a bhailiú agus b'fhéidir ansin an chéad. An chéad an spáid chur sa talamh agus an chéad bhagairt a chasadh. Tá mé ag súil go mór leis sin, bhuel, mar a dúirt mé, ní raibh deis i ndáiríre a'm mórán garraíodóireacht a dhéanamh anuraidh, mar tá mé ag súil go mór é sin a dhéanamh agus. Sea, tá mé ag ceapadh go bhfágfaidh mé ansin é, bhuel, níl mé in ann cuimhneamh ar aon rud eile le rá, ach tá a fhios agat fhéin, nuair a bheas mé críochnaithe anois, beidh mé ag rá liom fhéin, Ó, cén fáth nár labhair mé faoi sin nó cén fáth nár labhair mé faoi siúd? Ach ar aon chaoi, déanfaidh sé seo anois go eipeasóid uimhir a seacht. Tá súil agam go mbainfidh sibh taitneamh as, agus le cúnamh Dé, beidh mé in ann eipeasóid uimhir a hocht a dhéanamh an tseachtain seo chugainn freisin. Sin é, mar sin, slán go fóill.